Is dóichí go b'é an rud is mó gur gadaí caorach a bhí ann. Bhí sé bhí sé thar barr ag goid caorach agus bhí ráflaí sa timpeall cuid go na caoirigh a ghoid sé gur gur dhíol sé leis na póilíní é, so níor chuaigh sé sin síos go maith. Teoiric eile a bhí ann gur thug máthair Sheáin Seoige eolas go na húdaráis mar gheall ar coirp a cuireadh i Loch Measc go bheirt a bhí maraithe tuairim is seacht mí roimhe sin. Sin ráflaí a bhí sa timpeall ar aon chaoi go b'in í a thug an t-eolas. Bhí sé, bhí sé rómhaith. Bhí, mar a déarfá, mar a déarfadh an Béarla, too good to be true. Is dóichí an tairiscint a bhí tugtha dhó, tá an triúr seo ag rá go raibh tú ann, tá tusa ag rá nach raibh tú ann, má théann tú ar triail tá seans maith go, go gciontófar thú agus go gcrochfar thú. Ach má iontaíonn tú agus an scéal a inseacht mar fhinné don stát, tairneofar siar an chúis. Uafásach an spota ar cuireadh ann é. Bhí an scéal ceart aige. Ach amháin ní raibh sé cosúil leis an scéal a bhí ag na Seoigigh. Agus um, bhí sé ag iarraidh é sin a chur ina luí ar Bolton nuair a bhí sé ag caint leis. Cén scéal a bhí aige féin ach ní raibh aon ghlacadh ag Bolton leis sin. Mara dtiocfadh sé leis an scéal a bhí ag na finnéithe, ní raibh aon mhargadh déanta. Éalú ón gcrochadóir. B'in é an gad is gaire don scornach. Cinnte bhí ann anseo an crochadóir a sheachaint agus ansin b'fhéidir seans a thógáil ina dhiaidh sin. Bhí Harrington chomh cinnte dá scéal. Tá mé ag ceapadh go raibh muinín aige tar éis an méid taighde a bhí déanta aige go gcaithfeadh siad cloí leis an éileamh a bhí á dhéanamh acu. fiosrú poiblí a chur air seo. Tar éis dom labhairt leis an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, labhair mé le roinnt de na daoine eile a bhí i láthair ag an ócáid stairiúil seo agus i measc na ndaoine sin bhí Máirtín Ó Laigh agus seo mar a labhair sé liom faoin lá stairiúil a bhí ann. Cinnte, a Mháire, ba ócáid fíorstairiúil é seo agus nach bhfuil sé ait gur as an teach céanna a tháinig an scéal deiridh sular crochadh chun báis é nuair a bhí sé ag iarraidh pardún nuair a bhí sé beo. Ní bhfuair sé ach buíochas le Dia fiú an bhfuil sé mall inniu. Tá sé faighte aige ar deireadh. Céard a cheap tú gon chaint a thug Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó hUigínn anseo inniu? Á, bhí sé an-mhaith agus bhí sé, bhí sé beacht agus bhí sé, bhí sé go díreach mar a bheadh súil leis ó fear éirimiúil cosúil leis, ya, agus chlúdaigh sé na cúinsí ar fad a bhain leis an scéal agus bhí sé go breá, chlúdaigh sé ó thús go deireadh agus leag sé amach na fáthanna a bhfuil an pardún faighte agus ní bheadh aon dabht ag éinne a bheadh ag éisteacht leis. Tá an-chlúdú faighte ag an scéal nach bhfuil idir leabhar Sheáin Uí Chuirreáin, na leabhair a tháinig roimh sin, agus clár faisnéise freisin bunaithe air. Á, ya, cinnte tá, agus is dóichí nó mar tá ráite go minic, agus agus ní bréag nach é, uafás a bhí sa dúnmharú agus ansin cuireadh uafás os cionn an uafáis ansin nuair a daoradh na daoine Mheas mé an oíche dhéanach go bhfuair siad, Éagóir an t-ainm a bhí ar an leabhar agus éagóir a bhí ann, éagóir millteach a bhí ann.